ndị be edda m anabata nụ emume anyị akpọ ije ije si edda catalyst dabara gị abalị a ọ mụ bụ nwanne gị nwoke akpọ igu idika anyị ra nwanne anyị nwoke akpọ mba agha agwụ ha nọ taa agụrị nke abalị a onye a bụ onye isi bụkwara onye chọpụtara na ife a da-akpọ lomba swift lomba swift bụ ndị ụlọ ọrụ ife gbasara ije ozi ijere ndị mmadụ ozi bụ ife wa mata ike emume a da-aga onye a bụ onye isi ọ bụkwanụrụ onye chọpụtara ya nụ ma kọwaziara ya ife lomba swift na-eme nwana anyị nwoke mba agha m anabata gị emume anyị akpọ ije

nwanne anyị nwoke a ajụjụ ya ọ sazie ya asazi kpakwara ya ibe i si ele ife anyị emega kpara ya otu e si metụkwa ya ọ katụ mma dịkwa nganga enya ee ha ibido nwanne anyị nwoke mba agha njem ọbụla nwụrụ ibe o bidoro yara otu o si bido njem gị a da ibe o bidoro dakwanụ otu o si bido obi dị m ụtọ nke ukwuu a ohere a nwanne anyị nwoke Igu nyere m taa ma ndị sokwu ndị nọ ibu ọnụ awụ- ele- elere anyị ife anyị n'ime obi dị m ụtọ m na-asị ebe ọ bụla nụ si egere ife anyị n'ịkparị sị Chineke nọnyere nụ n'ụka a. Ka. ije a ije the journey bụ ezigbo ife so ije m bidoro mgbe m dị nta dịka nwanna nwoke si kpa efa m bụ mba agha agwụ mba onwe ya mụ agha agwụ onye owutu edda ndị anamanya mma m bụkwanụ onye ebunwana so mma m ya ra pa m abọ lụtara mgbe wo mma m lụrụ pa m mgbe mie ya mie ya ọ mụrụ ya nwa ndị nwa m si na abọ nwụnaịrị ya so mma m yokwanụ ndị di ya nwụnakwa ya so wo abọ lụtara as a widow ya ra widower so alụlụ di ra nwunye ọhụ bịa mụpụta mụ naanị m nta so m nwe ndị nwa di from nkọ mma m nwekwara ndị nwa di from aka pa m wọ ije m lere ọ bụrụ otu ndị bekee si akpọ ya entrepreneur bidororị mgbe m mma mgbe m dịrị nta pa m mgbe o pa m na-ebiri ibere akpọ ikot ekpene ibe ọ nọ kpụọ ụzụ kpụtụrụ ụzụ ya lata edda mgbe ọ latara owutu edda bitụga ya ọ sị gọ owutu eyebaghị ya ife ọ chọ ya ọ laghara ya oso ibere akpọ idima idima mgbe ibe ọ nọ da arụ ọrụ ubi nọ ya da azụ nwa ya wọ ebe ọkwa ibe a nọ mụọ mụọ

mma m na-emere akamụ so le nwata naanị ya mma ya bi naanị m taa bụ onye na-enyere mma aka ma ịkwọ the akamụ ma ireri ya ere so anyị bịa kwadoo ya o kee ya ochi ụtụtụ otu a o kee ya abụọ sị m buru jee nkwa ma yo eburu jee nkwa otu anyị da ere ya so m bịara afụ legego ife akpọ business dịkwa mma o and mma m bịakwa ihe mee odu ama ya la ego business anyị dịgịrị ịbịa mgbe bịa pack ya ntụtụ okporo before gara eme ya from akamụ ahụ ọ na-eme m bịara afụ lere onye bụ onye ibe ọ nọ ma anyị eri nri wo ma m eje ụlọ ekwọ ma gịnị m megataga ya m pụta primary school m megataga ya abanye secondary school so from ebe ọ m bịa pick ya that business trait were ya deeto were ya deeto were ya deeto so after m jeruru ụlọ akwụkwọ m bịa laga aba 2005 m nọ ya aba bịa sokwa ibe m wọ metụ ife wọ da eme bịa nweta nweta ọrụ ibe na-akpọ eh, na- eh, ụlọ ọrụ um, GBC Murphy, air freshener, ma scouring powder ya ọ nwaanyị bu ụzọ ria ya so mgbe ọ anyị rere ya o nwere ife mkpụrụ okwu nge GBC kpara ọ bịa abịa azịza ya lego mgbe ihe o bidoro n'ugwu ya air freshener ya bụ ife o biiri mgbe ọ bụ one room with ndị ụmụ ya wọ o nwere ụmụrụ m anọ ma mi- ma yo ma mie ya gọ ọ tala afụ ụwa taa afụ chineke bịa nyere ya aka zipụta marụ zi ya sị ya gọ da arụkwa ife a gọ ọ ma-abara ya uru gụọ bịa bido dere ya bido dere ada ahụ ya ọ biri oweta ife e ji asa azụ ite akpọ ya scouring powder ọ sịrị mgbe ọ dị mgbe ọnụ ụlọ ya ọnụ ya ọchanja market ọnịcha da akụ kpokpokpokpokpo onye bịa onye chọrọ na bịa zụrụ uwo gị fọn da aga so ya omegataga ya bịa kọ nka nweta ọnịcha market sikwa ọnịcha market bịata aba mgbe ọ bịatazụrụ aba anyị gị ndị join zụọ ya 2007 otu ahụ bụ otu anyị si otu m si bụ that encourage me ife ọ kpara that day bịa mịa motivate m bịa fụ leghe for me ịbụ an entrepreneur leghe ọ bụghị abụghị journey i bido taa echi ga-emake ya ọ yi ife i ji nwayọọ nwayọọ ji nwayọọ nwayọọ dejekwu ndị melere ya anị dejekwu ndị nwere experience nwayọọ nwayọọ before you know it ga-eru ha ebe ga so ma ife m mụtara eka mama mụ o ma ife m mụtara eka gbc because mmewa o ruru 27 eru 28 27 2 eru 28 m nweta admission na Ebonyi State University bụ ebe m nọ gụa agric agric- agric economics and extension management so after m jeruru ụlọ akwụkwọ nnọọ m during the school days as of 2011 m bịa so bazụ full time entrepreneurship otu m si bazụ ya bụ o nwere mgbe a na-eme IT research m bịa dea one project that m just m just ahụ na cheta ya ọ bụghị ọ dịleghị ihe ọ bụla m gụtara ya akwụkwọ m na-eso na ahụ na m sịsị gị ọkpa nri tụmarụ bịara arụ garị nwee protein o nwekwara ike garị enwe protein ndị madụ like ha ya so m bịa mee ya ọ bụrụ research work so e ru mgbe a na-eme ya present IT industrial training m present ya to a supervisor ya ọ sị m how did you come about it m sị ya "I- the thing just came into me and m buru eme ya process de eme ya research bịa dezuo ya as a term paper bịa so put zuo ya bịa so bụzụrụ kind of project work ya ọ sị m I should work more on it so tọọ mgbe otu that that singular experience bụ ife m ji dee Tony Elumelu 2015 ọ because I by that time mbele bịa developụa the idea mbele awakụzi bịa we atazu business side of it m bịa were ya mee apply Tony Elumelu Tony Elumelu accept- accepted that offer mgbe mgbe m nọ mara leghe one can actually think

ọ bụghị ebe i je esi enye gị ego nyekwaghị ya ihe mgbe ọhụrụ so m bịa bịa pausekwa ya ọhụụ though I didn't pause it m bịa changekwa line dị mekwara agriculture but ka ọ bụkwazụ production of proteinous garri the the pro the process and procedure eji arụ ya ka dịrị nwa- ọ ka dịrị nwa with me but m just pause ya then in 2016 ministry of trade world bank through ministry of trade and investment bịa fụ mbịa present kwa the idea lege this thing ọ bụrụ na enye m support i can do more then wabịa sị ibe ọbịa na-enye m scholarship si m okay go to Lagos Business School and develop the corporate and entrepreneurship skills that will enable you to manage this venture. Ndaje Lagos Business School. That Lagos Business School was a kind, it was a short program, six months program. so after that program during the program m bịa mitikwa bịa miti people from different walks of life ma ndị nọ tech ma ndị nọ eh, hospitality management ma ndị nọkwa into agriculture and that my business that diet garris always stand alone is something that onye nụ ya ọ dị curious you want to know more ele otu how how how did you come about it so m bịa miti ya that time mgbe mgbe anyị banyere bụ mgbe oya em shola the founder of paystack nwekọrọ program that time ọwa bụ the wa just wa finish ya and ebaita so so a na-use wo as a case study so shola as of that time just launched paystack and the, during one of our uh, fac- uh, program the facilitator was hammering that anybody business ya business ya adịghị online egwetaghị technology to his business that in no distant time onye ahụ ma-apụ out of business so that thing gave me a lot of you know, thinking nla m dị eche sị how will I now bring technology into this so I started trying on different things to do with technology mgbe ọ bụzikwa mgbe m now shift away from agriculture m bazi na tech so after mgbe program end na 2017 m bata Ebonyi steeti I came back to Ebonyi steeti I now launch a, a consulting services so after some time m fụlere the thing anaghị inye m ife m chọrọ m hapụ ya m bịa pausekwa ya ọhụ dee echekwa demekwa ife ọdọ you know demekwa research on tech the ideas m ma launch on technology then on 2019 Google mbịa nweta azụkwada bịa nweta Google Africa Scholarship Google through there Google Africa Scholarship Software Scholarship so that program I spent one year on the program mbịa bịa nwa full knowledge of programming and software development

so i want them to work let us just be a team but for now nke m nwere any idea m chọrọ ha work ha on so after that after the program ended just immediately because the program program ọ gwụrụ na eh, eh, Sept- the, eh, november ị ka nọ hebe ọhịa lọmba Eh. Dịpụ- ị na-adị mma gba ya? naanị oke Ehe. Okay. So I launch ya mgbe ọhụ, those my team we have already become you know a very vibrant tech team. mba asịwọlịghị ife dị distance enwere m experience because if I'm, if achọghị m ịkọwa edo other companies m build because before m build Elon Bas 2018 m launchịrị exotic MGA mgbe ọhụ anyị nwere team another set of team but as of that time nke m nwere knowledge of software development akụ m enweleghị that knowledge so the people m na-awọkụrụ with onye isi m ya isi ya develop abụọ this because that time we wanted to develop uh, mobile naira

so that is just the sh- short story ma m ekeleta gị ka otu i si zaa ajụjụ a m ma leghe otu o si ju mekọ efọ bụ otu o si jukọ ndị ele ele efọ otu i si zaa ajụjụ a i letu anya ebe i si gata ugbu a da ife ihe asị ya yere gị aka na njem ga nke mbụ ife nyere m aka njem m a bụ my mother's prayer mma m nke mma m gbalịsiri ike ịfụ leghe because by the time m ama ife my father was already late pa m ahụ ha pa m nwụrụ oge so ọ dị ị train m was lie solely on my mother's shoulder so mma m nyere m aka ime ka ịchọ ịfụ leghe gọ ife ọbụla m kwesịrị ịma zere m aka ma mgbe ọhụ m na-eto eto ma ugbu a ma ma nke dị ifu na o mere ya ha m ghọta ya very well sị m gọ m ziara ọ dọrọ m aka ntị sị m ife ọbụla m eme eme gọ m ziara ụmụ nwaamị gọ m ziara wọ gọ because gọ nwere ike gọ mgbe m eje mgbe m asị mme ọnwa mme ọnwa mme ọnwa gọ m je ebu onwe m tụbara onye achọghị onye amaghị ife akpọ igbere ifu ka o nwere ike onye mebi na ama ife ada ahụ bịa bute ime mma ka chọrọ ịlụ nwaamị the nye omeme those my dreams ka meme ya chọla so gọ m dị very careful mgbe ọbụla kwa ha ọrụ agụrụ m ya lega bụ so ọhụ nyere m aka anara tinyekwara m aka bụrụ o mekwara m mụta Chine- m mụta okwu chineke mekwara m bụrụ onye o ziri m ọ gbaziri m ifu ụlọ chineke sị m another thing kwa yere m eka bụ mgbe ọbụla m na ife ọbụla siri m ike gọ rịa chineke arịrịọ gọ ma aza m ekpere so ụzọ ife abụọ a mma m mere m jetara m eka ike m ekeleta gị ka otu i si za ajụjụ a ee ị ma mgbe nọdụ azadara nke mbụ anyị nọdụ asị lombaz lombaz swift lombaz swift ee eh, ndị elele nwere ike wa ka amaghị ife bụ lombaz swift ọ ajụjụ bụrụ lombaz swift a da ife anọdụ eme eya eh, da ife ọ pụtara ụmụ ka onye jụrụ nọdụ asị ka ọha ileba anya gọ gụ kpatụkwala ya ife lombaz swift a pụtara ife anọdụ eme eya eh, thank you nke anụ nlekere ajụjụ ahụ nke mbụ bụ um, lombaz swift

ga download lombaz then ị chọrọ izipụ ozi ọ bụrụ akwụkwọ bụrụ ji bụrụ em, nri ewu- ife ọbụla ahụ ị nwere ike bụrụ ekpa bụrụ nwa eyiye ị chọrọ isi ise- ị chọrọ isi aba zipụ ya zipụ ya ọnịcha or ị chọrọ isi aba zilata ya edda ị nwere lombaz na phone gị ị baa ya nwa abịa register as a user ị baa ya ya ga-etinye ga-etinye information tinye ife ife ife ị chọrọ isend itiruo ya ga-eme ya upload i mee ya upload our deliverers no anyị nwe deliverers anyị nwe independent ife akpọ independent deliverers okay let me talk about let me- ka m m break ya down so that onye ọbụla ghọta ya lombas nwere two side o nwere the ife ị chọrọ isend anything ọ ya bụ users then the other side ya bụ the deliverer side bụ an independent person it can be a traveler it can be a passenger o nwere ike ya ọ bụrụ onye ọgba tum tum nwere ike ya ọ bụrụ onye nwe private moto ya or ya ọ bụrụ a lorry driver gaghị direction ife achọrọ isend gaghị ama ị ghọtara ya so ọ gaghị that direction ọ gaghị that direction ife ọ chọrọ ife ọ ya eme bụ ya o mee ya download that app register as a deliverer so that o nwere ife achọrọ isend ọ bụrụ sị onye ọ na-abịa aba ọ dịsi ya aba abịa time every time then because every day ndị mmadụ esend ife from aba to eda from eda to aba so instead of ịga da-achọ em, gaghị moto parks or gaghị na da-achọ ibi otu ị ya eme send ya with that our phone with that our with your just smartphone ị baa ya there register as a user put the item there then gwakwanụ bụ deliverer achọ ọrụ ịchọ otu ya esi dị mee enweta okpogho gaa banye ebe ọhụ send ya tinyekwa ya sị la ị chọrọ ịbụ a deliverer lombas anyị na-eme physical and online verif- eh, physical and online verification those two verification bụ ife anyị eji eme verify sị onye a ọ ma bụlikwa nwa deliverer anyị ị needighị inwe moto for you to be a deliverer ị needikwana inwe ị needighị inwe maọbụ bike the only thing bụ ọ bụrụ ị bụ an individual gị eselect ya nwere ebe o nwere section a akpọ individual you select that section because ị nweghị moto ị nwekwanụghị bike you deliver you are individual gị epick ya ya so that anytime ị me travel ọ bụrụ o nwere item say isi eda gaha aba then e nwee onye chọrọ isend ife from eda to aba mee ya upload gwekwanụ gị ha agaghị ga-afụ ya ga-eje pickiri ebe ọnwụ ya ụlọ si ga otu ị rukwanụ aba ga-eje destination ebe ọhụ edere dropụ ya then go esend go edeliver edeliver ife anyị ọ bụrụ na ego onye ọhụ anyị nara onye ọhụ 1000 naira isend phone from eda to aba ife gwekwanụ deliverer edeliver egwere bụ 900 so lombas take 10 percent we just take 10% of total money charge per delivery. So in any i- i- so in such a way, onye ndị eme ego okpogho a bụrụ the deliverers. The reason I build that Lombards bụ to tackle unemployment. With I'm like unemployment dị na- dị high. So with the Lombards, with the movement of goods in Lombards, onye ọbụla bụ delivery a Lombaz zere make stable income very legitimate just be willing to work so ọ ya mara iji mie ya ma ọ bụrụ onye ji basikụ o ma ọ bụ onye ji basikụ onye ọbụla ahụ ma iji ọkpa o ma iji basikụ o ma inwe ba- eh, ma inwe ọkada o ma inwe moto o Lombaz carry onye ọbụla along and one of the biggest um, advantage Lombaz nwo enye onye ọbụla bụ those are ịma ịbịa na logistics onwe some companies like otu Edda dị now Peace erutabanụghị Edda ọ gbabiga agbabiga ọ bụrụ ife so many logistic companies ma GIG erutabanụghị Edda but anyị mere Lombaz in such a way that maọgodo otu Ekoli Edda maọbụ Owutu maọbụ Oso

eme ekeleta gị ike nwanna anyị nwoke mba agha otu i si saa ajụjụ ọ bụrụ ka na ịbata ugbu a ife a bụ ije ije si Edda Catalyst da abịara gị abalị a anyị rị nwanna anyị nwoke akpọ mba agha agwụ nọ ịkparị nke taa ọ ya bụ onye chọpụtara na bụkwara onye isi lombaz swift ndị a bụ ndị da eje ozi idu iwu ozi wụchara gị ozi anyị na ha afụ ozi ndị mmadụ nọ ee atụbatara anyị ebe a anyị letụrụ anwa anya ife wo nọ ịkpa ya afụla m nwanna anyị nwoke akpọ KC david ọ sị eleghe ife unu eme ebe ahụ dịta mma ike afụlekwa m nna ya ukwu ụka ọnụma ọ sị eleghe o shiri maryland n'akụkụ washington dc ele ife anyị eme eleghe anyị jisi ike afụlekwa m nne nna jennifer Igu Idika ọ sịrị eleghe ife Lombaz eme eleghe o gbuke eleghe ọnwa otu o si enye ndị nweghị ọrụ ọrụ eleghe ọ dịta mma ike ee nwanna anyị nwoke ndem Ogbonnaya ogbu nwe ife ọ nọ da ajụ ọ jụrụ eleghe ọ bụkwa na eleghe a da ebu ibu a ozi ya atụpụrụ ya ọ bụrụ o nwe otu o si mee ya ya ofu ha ụzọ daa ndị nwere ike ịsị daa otu ahụ esi eme ife a Ezi- ọ jụrụ ezigbo ajụjụ ọ jụrụ ezigbo ajụjụ so nke mbụ eh, m na-ekwu bụ na ife lombaz lombaz eh, anyị chere ife dum a ị jụrụ na anyị chere ya chịa ya before anyị mee implement so mgbe ọbụla mmadụ tiri ozi ya tinye eh, ife ọ sọrọ- ọ chọrọ izipụ nke mbụ bụ ọ signal to everybody all of us ebe ọ bụla anyị nọ lege Mr. Ego Idika chọrọ isendị nwe to Aba and ọ nọkwa na Abuja ọ nọ Aba chọrọ isend ọ nọ Abuja chọrọ ireceive then gụọkwanụ ga epick epick anyị amara dị anyị send ya Ego your detail nke ọlọgwụ ha line enough detail bụ fụnye kata epick ya nụ fụnye ibe nọ fụnye otu imere everything even ma social media gị then ya emee access then the moment ọ kwụrụ ụgwọ gị je gị pick ya then ya emee activate ife na-akpọ tracking gụọ ogere onwe gị abụọ sendịrị esendị you be track ihe a track the receipt deliverer ma mgbe ọ bịara pick ya ma mgbe ọ gaghị then anyị ndịkwanụ nọ from back end anyị ezira atrack ya so o nwere ọ bụrụ lege o nwe ife lege accident ọ bụrụ accident mere ọ kpara anyị the spot anyị nweta the spot the accident mere then ọ bụrụ na o nwere onye any of us nọ close there onye ọbịa me go rescue rescue as uh, rescue mekwa rescue the item then ọ bụrụ na the item mebiri emebi then Lombas will take responsibility ireplace the item but ọ kwanụ lege onye ọbịa were ya gbaa ọsọ sị na maybe ego nna nwa maybe onye mmadụ sendịrị iPhone just nna nwa m ife dịkwa ya mma ogo wezụrụ ya gbaa ọsọ my brother iwe onye ọmịa ya bụ o gburu onwe ya because ị gbakwanụ ga ele anyị nwe section anyị nwe section anyị nwe section na Lombas anyị mere integrate

so onye onye zuru the item gbapụga but maybe ife ahụ bụ o ji aka ya chọrọ ịtụ onwe ya mkpọrọ so amaghị m ife mere onye amaghị ife mere egwere ya because all the security dey tight one of let, let me just say this our core values core values are are one faster sorry convenient faster secure Is secure, security, and cost effective. These are our four core values. We don't joke with it. We don't joke with it. So every day we make sure that we update these core values and check our parameters to ensure that because ibe a bụ Nigeria anyị nọghị America so anyị echekọ otu ọnwụ ndị mara eche izu anyị ozi anyị ndị echekọ otu anyị esi ejide wọ tụnye wọ mkpọrọ so that wọ abụrụ scapegoat maka ndị ọdọcha chọrọ ime ya nị ka m ekeleta gị ike otu i si saa ajụjụ a mma elege eh, nwanne anyị nwoke Ndem o julekọ ya afọ ịfụnne na otu o si dị ekele gị otu eh, i si saa ajụjụ elege ịfụnne na ụkwụ anyị dọrọ ebe ọ ah, ụmụ ozi ahụ ọ dịghị ife a gbara agba elege ọ dịta mma ike ee nwanne anyị nwaanyị nne anyị ukwu Felicia Ukpai Kalụ ee ọsọ eleghị oshikwara Lagos ele ife anyị eme eleghị gọ gị metụnụ ha afụ ee i- ee, akara ha eji akpọtụ gị na ekwentị ma ndị mmadụ chọrọ inweụta gị ee mma eleghị tupu anyị medụwa ife anyị eme eleghị ma tụbatara anyị ee akara ekwentị gị ha ndị mmadụ fụ ya

Okay. Yes. O nwere ike gechekwa anyị, o nwere o nwere ike ichekikwa na www.lombas.com www.lombas.com Okay. Nụ anụla na ya nwanne anyị nwoke Moses Anya ee sel gosiri Rivers steeti daa ele ife anyị emele ka anyị jishi ike ife anyị na-eme ee ajụjụ ọdọ m chọrọ ịjụ gị bụ dakwa na ife dị iche na Ụlọ ọrụ nwa Lombas Swift yara ụlọ ọrụ ndị ọdọ na-emekwa ife izi ozi a. Ị jụrụ ị- ajụjụ gị ọ dị mma nlekara ajụjụ a nke a- enwe ụzọ ife ole la ole dị iche nke mbụ bụ ife ndị bekee na-akpọ last mile urban setting last mile urban setting that is otu a debite ji atụ eh, eh, otu a eh, oso dị for example otu o- oso dị now o nwere some place or otu a libolo dị ehe libolo otu a libolo dị now libolo now can be called tag as last mile reason being that ọ dịpụtaghị ifu ibe moto nwere ike moto gị ha aba abanụ so for that reason ị chọrọ isend ife to Libolo ọ hapụkwa onye gaghị libolo and onye maara ụzọ ebe ọhụ so nke mbụ bụ Lombas atackle that delivery gap dị n'isend ife from um, city to last mile or from a city urban to rural let me use that word urban setting and rural setting so i lezie anya ga-afụla ego ọ nyere nsogbu ịfụ a logistic company erichi to the hinterland ọ nyere nsogbu so ebe ọmụ ibe Lombas bedara ya bụ nke mbụ nke abụọ bụrụ i cheki ya from um, 19, 19, 1981 to 19, 1981 to 1995 ara akpọ that generation that is the millennium generation the or y generation this y generation

so uche wụ ọdụ ya so anyị ndị bịazụ weta teknọlọji webata na eh, logistics so that ha enwe ike ebe ọbụla ị nọ ha nọ ị n'ime ụlọ gị wo ị nọ ọfịs gị wo ị nọ shọpụ gị chọrọ isendi ife ga-eme ya nwa from smartphone okpe ya pịpịpị ịpịtụ ya nwa otu a ga-ezipụ ya ndị abalịra ebịa and another thing kwa anyị nọkweta kọlụ dịkwa iche from us bụ ịchọ ise kpịa ife from Aba to Abuja gara akpọ baa draiva fon nna ọga draiva irule ya ọsọ o nwere kopi ikike ọlụgụ ọ gara ajụ ụba nna mana m so ife ahụ gara akpọ onye ọhụrụ ise onye ọhụrụ ise onye erisivi ya na gọọmenti ifụla ife ahụ m sendịrị ya ọsọ ka afụkwaghị ya ga onye adị worried but with Lombas now with ife atrak nwa bụ the movement gara atrak the movement with ya Google map gara afụ the signal mara ebe onye ọhụ nọ so ya emee obi ezukwa gị ike and ọ ka na ha eru eru ka oge a na ha erukwa ebe onye onye onye akpọna gịso gafụnịkwa m ife another thing kwa anyị na-eme dị iche bụ the job creation aspect the job creation aspect bụ one area that anyị sara anya mmiri sị eleghị ebe a dịta mkpa ike so o mere isi ife ole ole a m kpara bụ ife mere nị o ji dị iche maka nke- eh, from nke ndị ọdọ anyị lebazikwa anya gafuleghi gọ some ngwa some companies too chọkwa ịdị kọpị ife a chọrọ ịdị chọrọ chọrọ ihe chọrọ chọrọ ime similar thing but wo enwetaghị that nwe nweleghị that you know m za-akpọ ya the inspiration to ije this direction anyị jere hmm, na ndị werere ọkụ so yome yome ka wo nweta the thing nna nụ gbaghara ọkụ m nyụrụ anyụ so yome so yome ka wo nweta ifan so ọ ya mere Dombas ji bụrụ a disruptor So otu ọ dị now in logistics, we are disrupting the logistics sector, the entire

m ekeleta gị kotu i si saa ajụjụ ahụ ee anyị ha abaịta o nwe onye ọdọ jụrụ ajụjụ nwanna anyị nwoke Filip Esene ee ọ sị eleghị ọ na-ejụ n'ụdị ezigakwa ozi na alị ndị ọcha anyị ha abaịta ee anyị ha asaa ee ajụjụ a anyị chọrọ nwa ha ije afịa otu ezụnara wọ ife baịta ịchọ ibe dị jụụ na-amasị ya na ịha nọ izutu ike ma ọ bụghị ibe nra ndị eke zamzam eleghị ọnwa abalị ma kọrọ ibe ha nọ mee mmemme gị achọ nkwa ọdọ Ansin Suite na ọnwa ha wee enye gị nleta ọma pụrụ iche were nri atọ si ya na-esonyekọrọ ya o nweghịrị nri

nweta ọnọdụ ebe ha anọghị na Ansin Sweet agụ ihe Ansin Sweet Limited ndị ọdọ esozi ya azụ mara eleghị ọnwa bụ nke anyị woo ọ bụrụ ka na ịba tụgbu ife a bụ ije ije si ada katalisi da-abịara gị abalị ya ọ mụ bụ nwanne gị nwoke akpọ igwe idi ka ahịrị nwanne anyị nwoke Mba Agha Agwụ na abalị ya dagụrị nke taa Mba Agwụ bụkwa na onye isi bụkwara onye chọpụtara na ife ada akpọ Lomba Swift ndị a bụ ndị da-ejere ụwa ozi idu ikpọwa ha ozi gbapụ ejere gị ozi ọhụ ganga m eleghị nha kpọrọ ya ọsa ka m ha kpọ ya ọgbado ụzọ wa bụ ọgbado ụzọ eburu ozi gị buruwa ya ebe ị chọrọ ha wee buruwa ya ụmụ ajụjụ nwanne anyị nwoke Philip Esene jụrụ ajụjụ ọhụ bụ ọ sịrịla unu da-erukọrị obodo ndị ọcha ezipụrụ ụwa ozi okay ka nụ biko gbaghara m ọkụ m na-abịa ee ịsa ajụjụ ọhụ ọ jụrụ dị mma ugbu a aka erubeghị obodo ndị ọcha maka ịbịa na ịbịa logistics enwere enwe lot of barriers so some barriers eme ya ọ dịbaghị mfe otu ọhụ izipụ nke ndị ọcha but ọ gbalịghị anyị si anyị mee ya ọ bụla ya memela ibe ya but anyị chọrọ ịdị ime ya bit by bit step by step one step at a time so oge eleghị anya a ma erupu ala ndị ọcha ugbu a anyị ka nọ- anyị ka nọkọrọ na Naịjirịa eme ka isi ọlịga anyị capture the entire region Naịjirịa so ọ ya bụ otu ụka si dị ugbu a anyị ka erubeghị obodo ndị ọcha nwanne m mgbe anyị rupụrụ anyị ị ma anụ olu anyị nuwo ịnụla eh, na ya nwanne anyị nwoke Philip Esene ọ sị eleghị mgbe adịghị anya ọ ma erupụa obodo ndị ọcha o rupụa mgbe mgbe ọ meme anyị amara ee eh, m mere gị fa asalekwa ma m sọsakọrọ ajụjụ nwanne anyị nwoke ka esi David Okoogbu ọ nọ da ajụ o nwe ike onye nọ obodo ndị ọcha abụkọrọ onye ada ewegara ndị mmadụ ozi na Lombaz ama m ọsara ajụjụ ọnkọ eji ọsịsa gị nke Filip asakọta ọ sịrị gị ọ sịrị ọ dịghị ọ sịrị aka ọ sịrị gị ya because ife ife ahụ em KC jụrụ ọ nke mbụ bụ anyị mata n'ibe ọ na- ibe ọ nọ ọ nọ n'America ọ nọ because ọ bụrụ ọ nọ aside con- aside aside eh, ọ bụrụ ọ nọ within Africa yes we can because anyị na-awork now ịbanye ma- ịbanye Ghana

or pick up agent nọ na that region so ọ bụrụ gị ọma akpagharị ọ bụ KC nwere ike kọwara anyị ọ kọwara anyị country ọ nọ so country ọ nọ ọ so enye aka ime facilitate that delivery because ife na-eme na alaunch a delivery service in a region in a place bụ ọ bụrụ the demand once enwe demand there and bịa mee our market bịa mee assess the market then bịa check the barriers of entering checkwana the eh, the government the regulators what they are doing and otu ahụ eme ka anyị eme infringe upon existing eh, eh, eh, li- eh, existing protocol na that country then we now penetrate otu like otu a Nigeria dị now Nigeria enwe lot of regulators which we'll be able to you know eh, eh, work with and then carve out our own niche nwekwana action nweta ife anyị kwesịrị inweta so that kemgbe ka ọ bụ e ruo echi asị gọ ndị a mere i- i- a mere a trample upon an existing eh, law in Nigeria so before a baa a country all these things anọ in, in place but o nwere otu o si mee enwe huge demand in that country like enwe demand in Ghana anyị nwere demand in Ghana nwee demand in South Africa then nwee na Kenya and Dubai so those areas we are working especially one of my friends nọ na Sudan they have been demanding so ọ eh, bụghị ịbịa bụ problem ọ ịcheck the barriers of entering and cost of expansion because even my bonobo. So cost of expansion too, bụ ife na-eme. Those three things demand barrier and cost of expansion bụ ife na-eme na ede ji aba a country so but anyị nwele somebody nọ that country already then onye ahụ nwere ike use ya mee assess the market then e mee assess other things before we now launch there so otu ọ dị mana m sa- m zara ajụjụ KC jụrụ ị zataziri ya mma eleghị o juru m efọ mma eleghị KC memetụkwa ọ memetụrụ anyị ọ mara sa eh, otu i si za ya o jukọrọ ya efọ ya ọ zakọ ajụjụ ahụ a jụrụ ya ebe ọ nọ ma mara otu esi emetụ ya eka ya ọ dịkọ ya mma ahụ ee m nọ nwa afụ eka ndị nwa na anyị wụwọ dị hụ ukwu a afụla m eka nna ukwu kalụ nsi ọsọ anyị anyị jisi ike ndị mụwa n'ụka awụ anyị naghị ekele gị nna ukwu kalụ nsi ee ajụjụ ọdọ m ajụ ghị bụ daa ọghọm ị fụrụ na njem gha dakwa na otu i si nyebiga ọghọm a maka ndị mmadụ ndị eto eto ugbu a chere eleghị ife ọbụla dịrịkwa ha mfe mfe eleghị emetụkwa ya ọ bụrụ eleghị nyikulere

ịbụ an entrepreneur abụghị ọ bụghị ọ bụrụ ndị bekọs ọ bụrụ ndị na-asụ igbo igbo bekọs ọ bụghị shoot by maron ọ ife inwe mkpebi and obi echighị ike maka nke mbụ bụ ndị enyi gị hapụ ghị ọ ya bụgodo nke mbụ ndị enyi gị ndị ọgịrị wachi kpakpakpakpakpa once ị banye na ịbụ entrepreneur wa ahapụ ghị maka ọ dịghị easy ife a bụ something that o mee gị gwa ogiri onwe gị abụọ gaa ajụ onwe gị gaa ajụ onwe gị ajụ gaa asị gị ị ka makwu nwa ife ị bịara ụwa a eme si n'ọzọ ịgba okonkwo ile nle m maka anyị nwere ike lekọta m na gbara mgbe m bịa mgbe bịa launchara that diet garri ada epuchi ya ọdịnwaleghị ọdịnwaleghị gị mịa nwe otu mịa nwe otu a mịa nwe otu a gaa ego eju ọ bụghị otu a mgbe otu ọ dị so nke mbụ bụ nke abụọ bụ ị bụrụ onye- otu- as an entrepreneur ndị enyi m hapụrụ m ọtụ ndị enyi m nwere maka ọgbụ nwere ka akpọnọgọ sịrị bịa zụta ma iji ga asụwa ọ ịchọrọ ime ọnwa ọ ego gị na-eme n'ime ọnwa ọ ịka nwego ogbogbo ọ ịchọrọ iji ya tii business ị ghọtara were asị mgbe ọbụla ngo gara akọ ha akụkọ nke atọ ya ize onye ọzi lepụ anya ife gbasara nke mbụ inwe efifi ọjọọ gwepụ ya gwepụ ya ihe ime gwepụ ya ihe ime oghụghọ gwepụ hụ inwe efifi ya then ime ife kọt kọt si m kọt asịghị m ọ ewepụ ya then nke abụọ ọkwa bụrụ sorry nke atọ ya dị ya na bụrụ nwamị because ife a bụ ife nyere mụ eka ife a bụ ife ọghọm mụ hụrụ mere nji isi ike nwamị eme distract so mgbe anyị bidoro business a okpogharịleghị ejileghị m ego ị run the ị run the entrepreneurship pro- eh, project so ị bịa chọrọ ime ime eh, invest ime invest ego iji mee invest ka ọ pụta like mgbe m tiri ego na agriculture the money did not come out so i went back to zero nakwakwa daa daa achọba akpa otu m sikwa ino ederi nwa nke ebu ma nri ma ịkwụ ụgwọ ụlọ ebe m biri ka ọ dịghị kokwu omume chineke meghatakwa mara m bịa jerụa program jere na Lagos Business School bidokwa dakụkwa aka dakụkwa aka pagara dakụkwa aka kụkọtakwa ha aka ee, itinye ọnwa mee ka itinye ọnwa ka ọ wọkụ itinye ọnwa ka ọ wọkụ and mgbe ọhụ some of my oga na-akpọ m phone sị m he nụ m ọrụ m sịwa achọghị m ọrụ because m mụtala ọrụ enweta mmaghị eme ngwa ife ha dị na entrepreneurship so m nọ de ama na-eji da apachi my life da ama na-eji enyi nwa m mụrụ mgbe ọhụ mere ya nọrọ deme meghataga efu na ego imeji mkpeghe ogbogbo m that first money Tony Elumelu ego m batara na agwụle so the girl sị yo goyu abịaghị wa ịta afụ yọ kwara ngwongwo ya mgbe m na-ekwa ịda apachi meghataga chineke mekwara mekwara amara mekwa because that thing is, is so demoralizing so depression and the psychological effect ya me yọrọ eme ncheta adụwa so many things ma asịsị gị no sị ha na-elekwa ha anya achụwa ịfa lee mgbe mgbe zabịa meri uru ịfa and the- another target m nwere bụ m chọtara m chọkwara ha ịbụ eh, eh, eh, eh, kind of eh, m chọrọ ịbụ onye ndị ndị ọbụla etobodo etobodo afụ asị a m chọrọ a- m dị lụrụ onye a ọ m chọrọ ime otu onye a si mee ọ m chọrọ ijekwu ya mmekwute ya so so m m chọkwa ihe nọ edeyere ndị ndị yo mefe ife nga biga lere m chọrọ mentor enwele m onye ha sị m ne come ha m guide ya gị until m bịa nweta Tony Elumelu Tony Elumelu program abịa nye anyị mentors and our mentor then my mentor bụ onye a, em, SMEDAN

dagabiga ngenge so ego ejighị eji enweleghị ego o mere m enweghị m enwele m okporo ya ome m enweleghị m nkwere m ndị enyi ya ome m kwanụ ife ngwasịkwanye dị mmiri mma m na onye merụrụ ya zụrụ m nne kama adị m ya so the thing bịara eme m affect psychologically but m sikwara ha ọnwụ sileghe m ejisi ike mee van because mmekọtaga ya ee ma enwetaghị ife m gbaru ọsọ elekwa ife akọ m sara akọrọ ndị mmadụ ele ife m sara asị mmadụ lego ife a bụ ife mere m mere m mụta ife a so sị m sara esikwa ha ọnwụ because nothing co- nothing good comes easy so otu a bụ otu m meghatara nwanne m m meghatara eh, chineke mee amara anyị rute ibe anyị nọ taa so ọ bụleghị very smooth journey and ọ bụkwa anụgo journey ọ dịghị adịbụ ụtọ ọ dịghị ụtọ ntị ọ dịghị ụtọ ntị ọ dị enwe some night m bịa megbu ya ma da akwa mmadụ arị mmadụ asị otu ụwa a dị because as of that time ma ha leghị ibi gata agata imere amụ ife imere all may apply all the business business uh, this asị gị mee akọgwa work but though tom bụ entrepreneurship dị until ị ga-enweta one striking you know one striking uh, uh, idea dị e-push gị away from every other this thing so otu ije dị dị na ọghọm dịkwa na ya nị bụ ọghọm dị ya nị bụ ọ bụrụ na ịgọ m meghatara ya ya ka m enweta ka m eru ka m eruta steji m nọ o nwere ike otu ata dị ke maka ọrịa fam o nwere ike otu ata dị ka anyị ka anyị dị enwe this conversation conversation but because na m siri m siri ọnwụ kwa m sị m makwa meruo ya isi ọ ya mere result ji dapụta cheki ya 2011 m bido na-eme entrepreneurship from one business idea to another from one this to another from one training to another from otu a bụ otu e spend ya ego mgbe m je- mgbe m nọrọ Lagos Business School o nwere enyi m nwoke a kpọ a kpọ Agama Idika Kalụ onye akọrọ ọ ma Agama bụrụ my class ọ nọ Amerịka ọ nọ Amerịka now so mgbe ọ o nwere scholarship ECOWAS scholarship ọ nọrọ U- Lagos Business School I mean ihe a Unilag na-eme masters ya so m kpọ ya fon sị ya nna letụkwa letụkwa ọ sị m gbakutanụ am am nọ hostel ya dị eje dị eje the school because that time ife ọ provide ya wa kwara anyị the tuition fee then ọ erura school enye gị izu ị bịa bịara school enye gị um, uh, breakfast and lunch but ma i jeghị school that day you have to f- look for food and eat so mgbe m nọrọ gwụtara m aga m ama i si na i si Lagos i si Unilag eje ha Epe Ajah na ebe Lagos ebe ha Lagos Business School dị onye ọbụla nọ Lagos amarịrị ego ole ọ fu and the rọkọrọkọ dị ya na ọ bụghị ife dị straight so mgbe m nọrọ dị m na- m na-apaburu m na-apaburu ụra ebe every by 3 a.m. etanyele m gwara so that m ma nwee ike beat ya traffic then alatakwa alata m nwere izu ụfọdụ m alata do ebe 12 midnight i si nwa i si nwa ị cross nwa third mainland bridge so ya bịa mee otu ọ dị ugbu eto efere m na ife m dị araha ụra bụ 6 hours ete ọ ma ebu ụzọ alaba otu ụlọ m dị na ebu m ụzọ alaba ọ kwa m ebu ụzọ ete because o nwere a lot of mails e respond a lot of documents to prepare a lot of research to do to reposition the business to make sure that gị your your competitors you are not lagging behind so the thing wepụrụ so many so many things you know is so many things from me but i thank god nkele chineke ibodu atagaghị Mm, ọdịnala gị nwere otu ofufe si nwa ndị nwa na onye ọbụla ka na-ebata ugbu a ị na-anụ ife m akpa ya nwanne m ee na-anụ ife ị kpa anyị Ehe. so so yome dete na adịleghị mfe omume my brother ọ dịleghị o nyere nsogbu wo o nyere nsogbu but ekele dị chineke chineke mere na m meghatara ya eh, m meghatara ya rute ugbu a m da-asịkwanụ onye ọbụla anụ olu m taa ị bụ nwaamị wo in fact m chọrọ ịkpara ndị nwaamị sef ndị nwaamị ụka onye ọbụla bụ nwaamị nwa agbọghọ nwaamị ege ife a m chọrọ ịsị gị elege opportunity dịrị onye ọbụla akpọ nwaamị especially ịma mgbe a na-akpọ business entrepreneurship business entrepreneurship I- I- let me just say this when we talk about mgbe ọbụla ị nụrụ startup startup mostly mostly is you know linked to tech enabled business any business ọbụla eji technology a-run ọ ya bụ ife ndị mmadụ akpọkarị startup startup because ị check ya ị ga-afụ so many um, so many templates and so many structures so many advice so many guides a na-eme ya tailor to startup and startup ole anya bụ tech enabled businesses now i'm saying that onye ọbụla bụ nwaamị

for women because even ị bịa check ya na tech na startup now in Africa wo- the percentage ụmụ nwaanyị na-eme occupy is just very small ọmụ erubere 5 percent so the thing bịa trigger some group of women they have now decided to roll out their fund to support women-led startup and it's very unfortunate ee ị fụbaghị nwaamị ọ bụghị ya ọ bụghị ole ị ga-afụ nwaamị eme business bụ business a na-ekpe ọ bụghị business ire akwa or ire imepe boutique or ime isi or ime makeup tech businesses using technology to provide a service that solve human needs so any be whether ebe ọ bụla any sector ọ dị even if m fụgharị nwaamị now dị interested nwa agbọghọ dị interested onye ọbụla dị interested sịlị ọ chọrọ build business in technology I can even I will support the person I will part of that person team nyere ya aka build the the team nyere ya aka build the the startup nyere ya aka sị ya nwee access to funding because the opportunities are there then when we come to men onweghị ife in fact adị m nọ ya otu adị m otu m na ọdụ mere ga-agbara ife a adị m any day m tehụrụ ụra buta my laptop when I look at it, I see opportunities I see but the thing is that I can't be here and be there so m meghala ya before m mele ya before before m dị mbịa ma dị onye m ya agara masị m ya ọ masị no but right now based on the level of training m nwelere so far and experience and professionalism m bịa mara ego when you are building a business you need to focus on that startup build it build it to the point that ọ bụrụ irezu ya ere ga-eria ya mgbe ọ ga-amala ego the business have grown to it enviable height ọ bụghị nwa gị ibiriri ya nwame ya nwame ya nwa gaa bahakwa ọdọ no so ị bụrụ onye ọbụla bụ nwoke a young guy na-ebele a grey fine ịkpa anyị gị chọrọ ebe anyị

nothing nothing we are not doing it we are just ka anyị da abịa agagharị they buru our certificate they move around but people, men are thinking ahead so what i'm saying here is that onye ọbụla nọ ebe a anything ị na-iche gị dị ahụ ya gbagwoju gị anya gị dị achọ onye kọwatụrụ am available mmerụ adị si na I will share my contact so that onye chọ mgbe ọbụla can reach me via whatsapp via anywhere i'm willing to support ndị nke m ndị nkwa ya ewom because o nwere mgbe ọ bịara ruo ya debe m jega program I will be the only person from Ebonyi State not just Edda from Ebonyi State for so many times so many training so many competition m jelere iru adịghị ka ịnụtụ ha enweghị fiza anụ ma ọ bụghị Imo eh, mostly Enugu State you can see o nweghị m afụ onye Ebonyi State ọ dị very rare so very soon if you or recently some of us some persons ma some of my friends ị na ọbịa pick pickwa up ịbịazie some program you see them ị da afụ ndị Ebonyi State abịa abịa ọ bụ ndị bi Lagos Ebonyi State bi Lagos Abuja or Enugu bịara the program ka ọ bụ onwefe akpọ indigenous entrepreneurs so so the thing mee m dasị Chineke ire maka ịmata gaghị enwe opportunity ịkpa inwe eh, as in this kind of nwa this kind of opportunity I will make it make myself available onye ọbụla bụ onye Edda ị bụ nwoke ị bụ nwaanyị gị chọrọ irun business that need technology contact me i will help you eji ejighịkwa m okpogho enwe nwe ime enye ego ọ bụkwa nke ego help na agwa nke inye onye okpogho but help bụ to provide my expertise knowledge even in software development that is it but ọkwara nke enyetụ m okpogho eji ka kụmenwụtakwa m okpogho a ka nọkwa ịchụ ego the business a ka nọkwa ibuild ebuild so that is it o oh, my brother ndị m n'ụka zaa ajụjụ a ọ jụrụ m chọrọ ịjụ gị bụ eleghị da mgbe mbembe gị dara mmadụ ịkpalele gị inwele ha ife dị ukwuu a ịrụlere ịrụwa nka ga arụwa nka ga arụwa nka daa mgbe ịnọ ahụ ya ọ bụrụ eleghị mbembe gị ya ọ daa gị pụta ya dara nke na-eru ugbu a ee mgbe mbembe m dara bụ na June 2020 ọ mgbe mbembe m dara m sị Chineke agbanyeghịrị gọ ije ka bụ ojije ejije but ọnwa m ife nyere m obi dịda m ụtọ ukwu a and kemgbe mgbe ọnkwanụ m mụtara ya anọghị nnukwanụ ha eji ya eme ife m kwesịrị ime chineke bịakwa mee amara eru ọnwa anọ ndị Lions Den na bịakwa mịa anyị this offer based on that resilience so ịmale onwe ife dị onwe ife dị na entrepreneurship ife dị na technology ime ibiduru a company enwere ike over time that company nwere ike kọka anyị gị okpogho mgbe ọhụ i biduru ya but ị dịle consistent dey push ya dey make sure eleghị you are building it ọ bụgodu one customer inwe inweta every day gara enweta ya dey manage ya imekata ahụ nwe mgbe ọ ga-eru Wo- onye ga-abịa sị gọ nna m lekere ife a ị n'ime o bụkwala okpogho dị otu a bụrụ ya ka ọ ya bụ otu I see so na 2020 june anyị launchiri Lombaz anyị nwetara support and and that support kwanụ nyere aka agwa debudu gwa debudu the company since mgbe ọhụ rute ugbu a ifere m na-aga nke ọma em ekeleta gị ka otu i si zaa ajụjụ ọbụrụ ka n'ebe anyị tugbu ife a bụ ije ije si ada Catalyst da-abịara gị abalị a ahịrị nwanne anyị nwoke Mba Agha bụ onye isi bụkwara onye chọpụtara na ife a da-akpọ Lombaz Swift ndị a bụ ndị na-ejere ndị mmadụ ozi ọ bụrụ i nwe ozi chọrọ izipụ gị isi ya da gị chọrọ izipụ ozi jee aba jee ụmụahịa jee abụja jee ibe ọbụla chọrọ ije ee ga-emetụrụ ndị Lombaz bupụrụ ahụ ozi ọhụ gbara ọsọ eleghị mgbada ụzọ buba ya ebe ọhụ ị chọrọ ee eh, ajụjụ ọda oge anyị na ha akwụla ekwarapụ mkparapụ ajụ ọda m ajụ gị bụ ndị eto ndị ntorobịa eda imetụkwa ụwa ha aka ugbu a sị eleghị onwe gị onye yere wọ eka ee eh, eleghị ma ndị a nyikolere nụ elu mbembe dara mbembe eleghị onwe gị onye na-eyere wọ eka ajụjụ m ajụ bụrụ onwe ife kwesịrị ịfụ eka onye ntorobịa tupu e nyere ya aka ife ndị ga akparamagwa ya ka ọkwa ha onye fụkwara ha ga-ewere ha enyemaka tụba ya aka nna nlekere ajụjụ ị jụrụ ajụjụ ị jụrụ ịta mma ike nke mbụ bụ onye achọ enyemaka ị ma mgbe ụfọdụ ndị mmadụ bịa sị gị ọ chọrọ enyemaka ọ chọrọ enyemaka ọ chọrọ enyemaka ị jụwa ọgọ ị chọrọ inwe ego onye asị ọ chọrọ ime business o nwe ego ji m nwa gị onye m nye m nwa ego a nye m nwa ego a gomekwa ahụ ọnwa i nye ya ego ahụ ngwaghịrị nke o me echi gwara ya ọ gbakwara ya bịa so before ma ghara achọ enyemaka sị ọ chọrọ onye nyere ya aka nke mbụ bụ ọzọ emume avoid ọzọ anyere onwe ya abụọ zezigodi ife a ndị bekee na-akpọ capacity to manage the resources because ọ bụghị ya ka bụ problem i nwehụ the capacity e nye n'oge aka ọhụrụ nke were ya debi udo because anyị ndị o nwe onye nyere anyị aka ọ Chineke na mụtụrụ m ọkụ like so many training o nwe some courses mere worth millions that adị m nsị mma m sị gị ọ amụ course so asị m kwụọ ụgwọ ya sị gị mere ga-abụ nwere ike in fact e nwere ike rere anyị ife dum be anyị nwekọrọ ka o zugọrọ ezu ịkwụ ya but mmụta doro ya maka gịnị maka nle ndere anya si le ife m chọrọ dị arịọ chineke sị ya biko nyetụrụ m aka ife m na-achọ ha nweta ya chineke na-emekwa na amara m mee apply m submit ya my business idea ndị gụrụ anyị wa like wa sị ga-abịa nso nlekere mgbe ha train tupu gị mo dị na enye gị small support so ife m chọrọ ịkparị ndị ụmụnne okorobịa ma nwa agbọghọbịa ndị Edda ndị mụwa bụ ndị be- ndị sụrụ ya bekee sụrụ ya sị gọ even in free land there is nothing free o nweghị ife bụ free ụwa a. so mmadụ gwa onye asị ma onye ahụ i le anya that your uncle ma that your brother ma that your sister i le anya o yere gị aka ihe ụkọ a- ọ- ọ- ọ kọwara gị story ya ga-eberi ya ekwa o nweghị onye ọ dịrị mfe kama ife m chọrọ ịgwa ya bụ ibe ọbụla ị nọ ha nọ bidokwara ebe ahụ ị nọ deeche golee solution ị nwere ike icreate elee problem ị nwere ike provide solution to Ich- ichetala ya ọ dịtụ ụzọ izi ya ịra akpara mmadụ sị ya nna ịkpa ife m na iche ife ana m na iche e mee ya otu a i chere ọ ma adị mma onye asị gọ ma adịkwa mma o and another thing bụ ọ bụghịkwa mmadụ ị fụrụ bụ onye ezi akparị because o nwere ndị ị kparị wọ chịa gị ọchị like when I started onwe onye sịrị m na ịgọ ihe a gọọ ihe a ihe a gọọ ife abụ gị eme eche eche ife eme gọ mgbe ọbụla mara asị mgbe dabere na mgbe ọbụla ngọ onye eche ife eme gọọ m jee hapụ ife ọnwụ jee chọrọ ọrụ bekee jee mee otu a jee mee otu a m sị ya ee so nwere ife m fụrụ ịba so gị ife m fụrụ ịba bụ ife mere m ji ekpebi isi ike sị ma ebu m ebuo ma asị m esi sị makwa chọọ ife a because egwuregwu a wara agwa ọ ife ife n'ime ntogo họọ anwụta ịghọtara so m sị ya hapụ so ife m akpara ndị ndị my fellow youth bụ onweghịrị onye onweghịrị onye jini onweghịrị onye jini otu ahụ osi osi osi eleghara anya because onye ọbụla nwe problem onye nwe 10 million nwe problem 10 million so ije ele ya anya na ọ nyere gị aka bụ ife ahụ bụ over amaghị ebe m za-asị overstatement because ọ kọkwara gị nsogbu ya yọọ dị then gwekwana chọrọ nyere ya aka elekwana ife isi ndere si e- e- enye gị ego a itinye ji ya eme so ugbu a enwe a lot of opportunity and enwekwa a lot of resources resources in that imetụ ma metụ ma nwere ezigbo ife ime then enwe foreign companies foreign eh, eh, eh, institutions that are willing to train Seedstars program nwere for three months the, the exposure there mere mụ as in uh, no mere m gbusi ikpere ala sị chineke thank you i have been praying because ụmụ some training ị nwụtara ị ga-amara na ego ogojiri ego sef as nwa ego ya akwụ za worth ya ni for you to get that kind of expertise that will tell you the truth about business onweghị ọ dịnye nsogbu but ịnwụtarụ inwele ya otu ọhụ bịa nwee inwele da business a bịa nye gị the exposure ọ dịghị ya ka karịa okporo so onye ọbụla chọrọ na ịbụ entrepreneur agbalịsi ike nwụrụ good business idea just an idea then that your idea start looking for mentors who will now you know, coin it put it into practice grind ya yo ye ife ife nwere ike ime echi ya sị gọ o oh, gọkwa onye dị na onye dị n'igbo mere ife a ọ ya bụ the mentor ya bụ ife nwe kwesịrị iji ndị aka before were achọ onye ya ewe aka for anyị ndị bụ entrepreneur Hmm. m ekeleta gị ka otu i si zaa ajụjụ a ee oge anyị na ha agwụle kwarapụ m kwarapụ m ọ na ha dị m sị m jụtụ ha kwa ya dịkwa m eleghị m ha akwụsị onwe mgbe o ruru ya ọ dị eleghị ifu adị mkpa gị mgbe ọhụ da ife ime dara nna ọtụtụ mgbe even uh, this our Lombars na 20 uh, March March 2020 uh, m kpọrọ my team sị wọ nna ike agwụle m sị gị nna gwa m sị gị as in ike agwụle m this thing m gwara my wife sị ya letụkwa letụkwa si letụkwa letụkwa Tụkwa, banyere. so m sị my wife letụkwa letụkwa sị gị otu ọ dị na si ike agwụla m ime ife anyị ọ sị wọ sị m no ka m jisi ike otu ọ dị so mụ gwa mụ na-akọrọ emefele wee encourage one day na-akọrọ emefele m a sị sị m ka m jisi ike especially one of my team Stanley Stanley has been a very good support system because adị m onye jile o rule mgbe ọ dị m rua just ma ọ dịghị gọ na bọs no this gọ all normal thing gaghị eme odo because ịbịa mịa- ịbịa bịa roll out marketing activities feel well this is marketing activities ispend ego dị otu a ị ghọtara ihe ife ihe nweta at the end of the day ka o nye gị ife ị chọrọ what are discouraging like mgbe a launchịrị lombas anyị nwere lot enwe lot of hype so as one before before you know it everybody is you know ọ dịghị gị like that so at that moment i was highly ndị dey discouraged Ọ bụ- abịa obi dị abịa daba m efọ ndị a sị sị gị nwa m ife amemelikwa ya nwa but glory be to god a mezirị conquer so ugbu azị anyị na-enwezi posi- eh, positive eh, feedback from all corners so ọ kwụlezi ụgwọ ife dum ọhụ m na-echegburu onwe m then another thing kwa bụrụ ị ma ịlauncha a new business one thing na-egbu business bụ capital because seed like ndị a na-akpọ ya seed stage a na-akpọ ya seed anyị nọ anyị nọ seed stage as a startup this seed stage now if you fail to get a, a capital investment the business ime i- i- ịpass to the next stage dị difficult

so this this stage anyị nọ the seed stage ọ na-enye nsogbu so otu anyị mega nwaanyị mụrụ mụrụ nwa mụrụ mụrụ mụrụ mụrụ m gabiga ya bụ anyị scale through and chineke nyekwara anyị aka anyị na cross the bridge so anyị cross karị this bridge a bịazi another stage that will now be you know ndị other you know foreigners za like eh, ime invest because o nwere o nwere one foreign company one foreign foreign uh, uh, this thing group anyị niile anya so ma ọ ma nabata anyị Pe- eh, ah, y combinator y combinator is american based you know seed uh, co- uh, company so they give they invest in early, in they invest in early stage companies like our own

so that is it. na-ekeleta gị ka otu i si azapụ ajụjụ a ndaa ibe ị na-afụ onwe gị afọ iso ka dị ifu wow afọ ka dị ifu nke mbụ bụ m na-afụ lere lombas zere me operate zaa anọ in the global scale in the next five years ọ ha anọ in the global ibe just like well, pace- just like pestac because ndị fọmụrụ ndị biri pestac mmiri wa like i told you they are like a friend to me just that because of the this thing the circumstances you are dealing ego one day nọ ezuru nke ifu and nọ ezụ azụ but the motivation is still there because I still get nka na-enwetakwa anyị one or two you know, motivation from them so anyị niile anya mmụọ niile anya in the next five years Lombas will be on a global scale where each country like ndị ajụrụ anyị nị nọ n'ụwa USA nọ n'ụwa by that in the next five years we will be covering all these countries Africa countries at least we will capture minimum of 10 countries in Africa tizuru ya nka ha enweta azụ other you know um, uh, westerners western world so with that Lombas that is one two we're also looking at to provide 10 minimum of 10,000 jobs 10,000 jobs in the next five years because job creation bụ ife adịghị eme hụ na adịghị masị ife a bụ ife m chọrọ mma ale mme ya ma mara ife mme my country so the next five years we guys enwele ike dey create dey create more jobs that people da arụ will be independent and they will be seeing the money ka ọ bụ ịda arụ ọrụ ga arụ ya weta obi obi ọjọọ ga asụ ngọngọ ya ga asụ nwa ọrụ bụ ọrụ afụfụ nwa bụ ọrụ ị rụ you see your money that day ị nwere ike gasị ya ile gị chọrọ akpọ ụgwọ in akpọ ụgwọ in weekly or monthly or

That is it. Thank you. M ekeleta gị k'otu i si za ajụjụ a. Ee, ndaa ndụmọdụ i nye ndị ntorobịa Edda. Well, ndụmọdụ m enye ndị ntorobịa Edda bụ ma nwa agbọghọ o ma nwoke o bụ onye ọbụla biri ugbu a chepụa biri abalị a chepụa ga-ele ns- ga-ele nsogbu ị na-afụ around you ebe ọhụ ị nọ nwa apụrụzụrụ nke ị fụrụ around you nwa ga-ele nsogbu ị na-afụ and ele otu teknọlọji nwere ike iji nwere ike isi sọlvụ nsogbu ọhụ i nweta ya i nweta ụdịrị ajụ i nweta ụdịrị ife ọhụ ya gbagwoju ya kpọọ m phone or chatịa m WhatsApp or Facebook sị m lekwa lekwa ife dị otu a gọọ gọọ o nwere aka o nwere ife nwere advice nwere ike inyeli gị ọ ya bụ nke mbụ nke abụọ nwa ọbụ- nwoke ọbụla ka n'ụlọ akwụkwọ nwokorobịa ọbụla ka n'ụlọ akwụkwọ mmaghị nwa ka enye gị nri i de eri gwepụ aka gị gwepụ aka gị ife ịnọdụ gị ekoro nwa amị nwa bịa nwa amị bịa biri ụlọ ogo ịka alụghị alụ ike meghị ife isi ya ga-ekoro ya ya biri ụlọ ogo gari na eme papa mama ife ọ na-ebute ụchọ ọ na-ebute aka gị ifu ọ na-ebute ka mmadụ hụ nwoke agba ụgbọ then i de eme i de jere eme ife m tigbua zọgbua tigbuazi ogbua kọtụ si kọtụ asịghị onweghị ebe kọtụ ji mara ọga anyị ịṅụ ma mkpụrụ mmiri wo ma igbo ma nke ọgba arizona onwedoghị onweghị nke onweghị ebe nwataga ya onye gị scholarship ụfọdụ ga-asị gị ọnwa ya uwe inspiration anyị dara aṅụba ya aṅụ inspiration anyị nwere too much so onweghị inspiration onye gwepụ onye ọbụla gwepụ ee gwepụ ndụ ọjọọ ime ụgwụ ya like ụmụ my friend bụ a politician mgbe mgbe mgbe anyị rụrụ anyị rụrụ anyị achịrị fedas ya o bụrụ fedas president national ma o bụrụ vice president that was 2000 2012 eh, so mgbe anyị merụrụ ya asị m ga continue na gọ m nọchie ya as the president m sị ya no sị ya o nwere ife m na-eme nwere ife m na-ịchụ sị ya that may me am distract so le- lately recently na ya asị m gọ ya sị m gọ gọ ma chọnụ gị bịa join ya politics this time m sị ya all of us kpọma ama bụ anyị politician o nwekwa ndị za abụ politician ndị oyi abịakwanụ ntọ ndị abụrụ economists ụfọdụ abụrụ lecturers ụfọdụ abụrụ entrepreneurs you got that, so, you know so many all, all different aspects of life so amaghị abịakọtaba like ugbu a na-ana-eso onye ọbụla bụ yahoo onye ọ yahoo ewi

many wa bụ enweghị ha na-eri ike ịbịara asị onye a no- no ordinarily but because I'm a, an entrepreneur they are seeing that potential they are even gị na wa bụ nọ in a table ide eme nkesa we say what, what, what is that you know enjoy your life Fe- be free because they know that wa amago nwere ife ị na-eme offer that in future you may even be richer than them so they will- onye nye gị that platform so ịmara ọzọ ejere etinye aka ya ife ọjọọ ọ ime iji ya ụyọ ịgwọ ọgwụ ọ ime nke a onweghị uru dị ya nị onweghị uru dị ya nị instead bido ugbu a like people ma asị gọ otu a ga- gasị achọ new idea achọ new idea gọ onweghị ebe afụ nkwa idea dị nkwa na asị innovate go and become an innovators my brother and sisters e nwe billions of problems unsolved billions of problem unsolved and the only thing that can make it happen bụ technology emeketa gị ke nwanne anyị nwoke mba agha ebe a bụla ebe anyị ga-akwụsị ọwa nke taa but tupu anyị akwụsị ọwa nke taa o nwere ife anyị na-eme ajụjụ ọdọ nke ha bụ nke ụsọtụ ya bụ da ilu eda adịta gị ụtọ ike ee ilu eda dịta m ụtọ ike bụ ọdụ ugbu a ncheta nke o nwe nke da-aka m ụtọ ee ee Idanwe iru ya, idanwe iru ya. Eh? Ọgbapụle. Ọgbapụle. Nna, ọgbapụle kwa. Ee, eh, ibe ị nọ n'onwe icheta ahụ, icheta ilu ọhụ. Ee, eh, nụ anụ lelege eh. i nwekwara ike gị abanye na Google Play Store. ọ bụrụ ndị oyibo wa sị gị mee download eh, Lumbaz eh, Swift were ya na-ezi ndị mmadụ ozi ohere dịkwara gị ha i metụrụ anyị ị chọkwara ha anyị reara gị afịa n'ụfụnụrụ afịa nke anyị rere ndị Ansin Suit Limited ee eh, ụlọ ebe nkwari bụ ọ dị Abakaliki mgbe ọbụla ebe anyị kwara ha Abakaliki i jeruo ebe ọhụ gehe tụọ ndụ ghụ mmanụ i chetala ilu ọ bụ ilu chetara ugbu a bụ ọgwa anyị ngekwa atụ ya tụịnụ nke tụịnụ nke mama zụrụ sa ọnwa ọ dịghị atụghị nke ịdara bụ mbe nta alụ gasịrị ya lụgolo bụ setụga anyị setụga ahụ Yesterday one if you do that. ọmọ ọdún tọrọ ẹtọ ẹ. Alawa na-ebu nke m na-asụkarị mgbe ọbụla bụ egwuregwu awara awa ife ama bụ ibe n'ime ntogo ghọọ ọnwụ oge sịrị ya pụta. m ekeleta gị ike nwanne anyị nwoke Agha ee ọ dị m na-elega anyị ka n'ọtọ ebe a bịa dị gụrị ma oge anyị oge adị nkwara ga anyị na-ekelekwa ndị lere ele ife anyị na-eme ije a anyị na-eme m ekeleta n'ike maka ọ bụrụ na anọghị ebe a onweghị ife mere anyị dị na anọ eke ebe a da-agụrị ife anyị agụrị ebe a bụ ebe anyị ha-awụsị ọwa nke taa ee tupu Maazị nwanne anyị nwoke Mba Agha ha ịzụ na ọkụ ime nwe metụtara ọnụ eleghị ihe a kpọọrọ anyị ekwentị ahụ e ji enweta gị ee kpọzụkwalere anyị ya ugbu a ok eh, nọmba m bụ 080 64

nọkwa Twitter I mean Instagram official Mba Agha so all those media any any any ebe ọbụla ị ga-asendịra m ma LinkedIn LinkedIn m bụ Mba Agha ebe ọbụla ị ga-asendịra m message I will respond instantly. ọnụ anụlele ya eh, otu o si bụrụ anyị nke taa ebe a bụ ebe anyị ha nọ awụsị ọwa nke taa m ekeleta na ike otu unu si nọrọ anyị na-ekelekwa nwanna anyị nwoke a kpọ Mba Agha otu o si ba nọ ya n'anya taa ee afụle m ka ndị nwanna anyị wọ ee nna ya ukwe ụka ọnụmasị anyị jisi ikele nke taa dị tụtụ ike afụlekwa m ee nwanne m nwoke ee Johnson Imo Carlos anyị jisi ikele nke taa dị tụtụ ike elegharị ee anaghị afụkwa ndị ọdọ na ha bata ama m mmetụlụ ya nwa ọnụ ma ọ dị elege onye tụbatara ee eh, ife nke ya ka e kpọtụ ka e kpọtụ ya efa afụle m nwanna anyị nwoke Prestige Ferguson ọ sị lege ife ị kpara nke taa dị atọ ụtọ ike lege jisi ike ee eh, nkwa eh, onye onye njụdara ajụjụ sị lege ebe ọ nọ bụ Dubai Okay, okay, good. Eh, eh, Casey David sị lege Dubai bụ ebe ọ nọ elege ị sataziri ajụjụ ọhụ ọ jụrụ gị mgbe ọhụ ee eh, m fụlekwa dakwa ndị ọdọdọ ee m fụkwara ka nwanna anyị Ibiam Azu Agwu ọ sị anyị jisi ike ma Joy Ibiam ee Agwu ọ sịkwara gwa na ha ekele onye ọbụla ee m fụkwara ya ka nwanna anyị nwoke Okon Kalu ọ sị lege o siri Ọka dị ele ife anyị eme ee ma nwanna anyị nwoke Ndem Ogbonnaya Ogbu ee ebe a bụ ebe anyị ha wụsị ọwa nke taa anyị ji afịa wutu zụrụ ife gọbụzụrụ ta ihe si zoo a esibọhụ anyị alaba zụ ee tupu m asị nọ n'ụzọ na ọkụwo jee na Google Play Store ha m sụịta ụzọ nwa nke ndị bekee ga-emea download Lumbaz Swift app were ya ị chọrọ izipụ ozi oge ị nọ ya da ị chọrọ izigara mmadụ ozi na Aba ebe ọbụla ha ọzụ Lumbaz Swift bụ ife anyị dị use maka nke a bụ nke anyị wo nwanna anyị nwoke zụ na ọkụ ọbụla n'ụzọ na ọkụ No can. No se no con. Papi. Eh. ị chọ ibe dị jụụ na-amasị ya na ị ha nọ izutu ike ma ọ bụghị ibe nra dị eke zamzam elege ọnwa abalị ma kọrọ ibe ha nọ mee mmemme gị achọkwa ọdọ Ansin Suite nọ nwa ha wee nye gị nleta ọma pụrụ iche e nwere nri atọ si ya na-esonyekọrọ ya o nweghịrị nri

nweta ọnọdụ ebe ihe anọghị na Ansin Sweet agụ ihe Ansin Sweet Limited ndị ọdọ esozi ya azụ mana eleghị ọnwa bụ nke anyị woo